Tá áiseanna nua ilmheánacha trí Ghaeilge do mhúinteoirí agus do dhaltaí meánscoile forbraithe ag Scoil an Oideachais in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. iBooks atá ar na háiseanna nua teagaisc agus foghlama seo atá curtha le chéile ag mic léinn agus foireann teagaisc an chúrsa Dioplóma Gairmiúil san Oideachas. Tá lucht teagaisc as Iosrael agus as Meiriceá théis cuairt a thabhairt ar lucht an chúrsa mar gurb é an t-aon chúrsa dhá leithéid ar fud na hEorpa a ndéantar chuile rud ar an iPad. Níl ort ach tapáil ar an focal atá tú ag iarraidh nóta a dhéanamh de agus nóta a bhrú. Duine den dhá scór múinteoir faoi oiliúint atá ar an gcúrsa Dioplóma Gairmiúil san Oideachas. Ní hamháin go bhfuil an-tóir ar an gcúrsa, tá an-tóir ar na rannpháirtithe freisin. Chomh maith le bheith oilte i gceird na múinteoireachta, tá saincháilíocht bhreise acu mar go bhfuil áiseanna teagaisc ilmheánacha curtha le chéile agus foilsithe acu. Tá mise ag déanamh mo chleachtadh teagaisc i gColáiste Iognáid anseo i nGaillimh agus tá fíorúsáid ag baint leis an iPad dúinne, go mór mór ar an gcúrsa. Tá gach uile rud againn ar an iPad ó go dtí pleanannaí ceachta go go dtí áiseannaí teagaisc. Caithfidh muid é a. úsáid a bhaint agus bainimid úsáid as go laethúil sna ranganna. Tá Tíreolas, Eolaíocht agus Gnó i measc na n-ábhar teagaisc atá foilsithe mar iBooks ag mic léinn agus foireann an chúrsa go dtí seo.
Chuile dhuine ar an gcúrsa seo tá siad ag déanamh a gcleachtadh teagaisc uilig i nGaelcholáistí nó sa nGaeltacht agus tá siad cáilithe i ndáiríre le bheith ag teagasc trí Ghaeilge. Ach tá muid eisceachtúil ar go leor bealaí. eile is dóigh chomh maith céanna. Siod é an t-aon cúrsa oiliúna do ábhair oidí san Eoraip atá ag baint leasa as an iPad ar an gcaoi seo agus tá an-suim léirithe ag go leor coláistí oiliúna eile ar fud na cruinne i ndáiríre ar an méid atá á dhéanamh anseo againn, go háirid i dtaobh an iPad a úsáid sa dteagasc.
Deir múinteoirí go gcuireann iPadeanna agus iBooks go mór leis na huirlisí teagaisc agus foghlamtha sa seomra ranga. Ach ina dhiaidh sin féin, tá bunscileanna tábhachtacha fós le foghlaim. Ar an lámh eile, is dóigh liom ní féidir linn na maidí a ligean le sruth maidir le litríocht agus le foghlaim, léamh agus na bunriachtanais sin atá ag teastáil ó ghasúir i seomra ranga. Agus go gcaithfidh muid an dá áis, an léamh agus an scríobh, a shní isteach le chéile leis an iPad.
Is féidir tíocht ar na háiseanna nua ilmheánacha atá curtha le chéile ag an Ollscoil saor in aisce ar an iBookstore. Is í an eagraíocht COGG, an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, a chuir an t-airgead ar fáil, thart ar €12,000, chun na háiseanna nua ilmheánacha a fhorbairt, áiseanna atá ar fáil in os cionn 60% de Ghaelcholáistí na tíre cheana féin. agus is ag ardú a bheidh an céatadán sin le himeacht aimsire. Máirín Ní Ghadhra, Nuacht, TG4, i nGaillimh.